Saludi a totus amigos, amigas e amigos de RTS Novas, beni agatados e beni agatadas a custa puntada noa de sa trasmissioni chi esplorat is eventus chi nci funt in programma. In Sardigna, intzandus eus a fueddai de de libburus, de cuncertus, de festival e comente sempri teneus s'opportunidadi de ndi fueddai cun d'unu ospiti e cust'otta eus a fueddai de unu libburu, de unu romanzu, de un arromanzu, un arromanzu ch'esti bessiu cust'annu e si ddu fatzu biri, si fatzu biri su su libburu fisicu. cun sa mantixedda sua, si narat Assassinio all'isola di San Pietro e dd'at iscritu Antonio Boggio ch'est innoi acanta a mei. Saludi Antonio. Ciao, bonasaia a tutti e grazie pe st' invitu. Gràtzias a tui Antoni, Antonio Boggio est cumenti ais intendiu Antonio est de Carloforti, Issu fueddat su tabarchinu. Po mei est una novidadi custa, est una bella novidadi. A la prima vota pe mi asci. Eh, intzandus bellu poita eus tenni custa oportunidadi de fueddai deu su campidanesu e tui su tabarchinu e a biri cumenti, est un esperimentu. Vedemmu cussu sciorte, dai. No, siguramenti andat beni. Intzandus, gràtzias meda po. Gràtzias a ti. No, gràtzias a tui po essi benniu innoi a si presentai su liburu e Assassinio all'isola di San Pietro esti su de tres arromanzus ca Antonio Boggio at iscritu cun protagonista Alvise Terranova, ch'est su nòmini de su commissàriu protagonista de su de sa sèrie de Gialli, poita tui as iscritu tres arromanzus in custu gèneri, ca est su giallo. su giallo noir at a essi no e intzandus eh, Antonio Boggio nasciu in Igresia in Biddegresia cresciu in Carloforti in s'isula de de Santu Pedru immoi bivis e traballas in Casteddu e intzandus Antonio arribendi a su libburu ita si podis contai de custu de custu Lìburu de custu personàgiu, ma pruscatotu de cumenti nàscit sa sèrie de Alvise Terranova. Cumenti est chi t'est bennia a tui sa bidea de de creai, de fraigai custu personàgiu e de ti ponni a scriri apitzus de

mai istoriu l'at pigiau vita l'è diventau protagonista printzipale. Intzandus est istetiu issu a ddi tzerriai, a ddi nai, Casti Antoniu, deu depu essi su personaggiu protagonista de su liburu cosa tua, mi depis ponni in, nareus, in primo piano. E in cuarche modu scì, podimu ch'u l'at picau a porta, mi gh'ho avertu, l'ho amiau un atimu intu muru e ho ditu, va bè, cacite a bordu, vedemu un po cus'è. Cusse sciorte e te devu dì che m'atrövu ben aua in so cumpagnia. M'è diventau un amigu, dai. E deu puru ti ddu naru poita po mei puru Alvise Terranova e fintzes atrus personaggius chi agataus in su liburu tuu in Assassinio all'isola di San Pietro cumenti puru me is atrus romanzus chi as scritu giai poita custu est su de tres però Giai chi 'olleus arregodai, tui as iscritu su primu ca si tzerriat Omicidio a Carloforte e Delitto alla Baia d'Argento, chi funt su primu e su segundu, intzandus sempri ingui torra agataus Sempri sa bidda, Carloforte, U paise. U paise. U paise. Alvise Terranova ca est su protagonista e totu is personaggius, nareus, secundarius però ca issus puru però tenint una personalidadi forti, un'identidadi forti, carateristicas ca nosu etotu Sigheus a reconnosci e ddus torraus a agatai, cumenti chi fessint personas chi connosceus diaderas, poita est genti ca ddi praxit a bufai, a papai beni, a viagiai, est genti, nareus, gourmand, o chi ddi praxit a si spassiai, tenint defetus, tenint primoris, intzandus parrint diaderas personagius, personas realis

No, no, bideus poita tanti tocat a ligi su s'arromanzu is primu duus po cumprendi fintzas cumenti s'amànniat sa storia, cumenti sighint is acuntessus. Si, ma mi se se possu dì una cosa, una piccola parentesi, che spessu me me dumandan, me dixan, ma ma ma ho da lezei tutti?

Est cumenti una sèrie antològica, ca dònnia stagioni tenit una trama, una stòria ca si serrat candu serrat sa sèrie, intzandus, sa stagioni, intzandus sa stagioni chi sighit podeus, dda podeus, cumenti a Black Mirror, ca est una sèrie antològica, intzandus tui podis castiai sa primu stagioni ca est iscapiada de sa de sa segunda, de sa de tres, e aici est su pròpiu cun is arromanzus, ca però funt sempri ambientaus in su in su tempus de oi, seus narendi ca custu est ambientau immoi, custus annus. Custu chi scì, unu dimu che è ciü o menu, aua, nu specificu a dote esata, che poi da cuande emu avüu covid

Quella ca l'è na storia ca l'arrive da 'u passau, ca l'arrive da Svissera. Perchè su Però no dda scriit, ca ca teneus cumenti chi fessint duus narra, duus contadoris ca dda scriint, poita unu est su contadori, nareus, onnisciente, ca est su chi contat sa storia de s'indagini de Alvise e de totu cantu su. Poita ddu nareus cumenti su chi sucedit in cussu liburu,

Ah, ok. Mm -mm. E intzandus s'atividadi est U l'è. sighida cun, cun is fillus. E, Ma intzandus- tzittau a prusegue? Mm. Ah, Ddu tenit, beh. ddu tenit tziu miu, Daniele. Ah. Ah, ah. In, A in Terraba. Cagia? In Ah, a Terraba, ah, ah, ok. Eh, Eia. bellu. Anche Intzandus perché- mi seu agatada deu puru, ligendi de de Cristiano, de Cristiano Galileo, ca est su nomini de s'arrollogiaiu, deu puru apu agatau totu custus elementus acapiaus a sa butega, acapiaus a su laboratoriu, de cumenti traballada, e a mei puru m'est, mi funt torraus totu custus arregordus de ajaiu.

E dd'agataus fintzas in sa mantixedda de su lìburu, e custu pianu, nareus, custu livellu dòpiu de de narratzioni, de su contu, unu in su passau e unu in su tempus presenti, si donat puru custa dimensioni dòpia de tempus, intzandus bellu meda custu chi as contau tui, de cumenti. Gràssias. No, eh. Sì, sì, è quellu che, insomma, eh, come dì, mi nescu. No no, però torrat, torrat totu cussu chi as nau poita si intrelatzant, si, nareus ca agataus custa bella unioni intra custu contu prus antigu, custas memòrias familiaris e custu chi est invècias su su su filu, sa sa lìnia narrativa printzipali ca est cussa de sa de s'indàgine de Alvise Terranova. E torrendi a su gèneri ca est su su grogu, Su giallo, custu esti bessiu po Mondadori e is atrus po Piemme, giustu? Intzandus custu est su primu liburu chi. Su primu cun Mondadori. Cun Mondadori. Ti 'ollu preguntai cali funt is modellus, is riferimentus tuus de scritoris, de autoris, ma fintzas de fintzas in su cinema, poita no sceti de sa literadura, fintzas de su cinema e de is atras e de is atrus linguagius.

Est tostorrudu Alvise però est est determinau meda, est una persona chi cumenti as nau tui tenit intuitzioni poita issu no dd'olit, no 'olit lassai su casu fintzas a candu no dd'at arresortu E intzandus andat fintzas a fundu, e intzandus cicat, fait fintzas is cicas issu a sou, ca mancai bessint unu pagu de s'ambitu, nareus, de sa pulitzia, de s'istitutzioni, ca unu die issu est, però poita issu depit circai sa beridadi, de arribbai a sa beridadi, però no est scetigu, issu in su traballu est aici. Però est fintzas unu òmini ca ca ddi praxit a papai beni e po custu m'at arremonau a mei Pepe a Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbano. Eh be' certu, va beni che Montalbano. E Montalbano, ca est pigau, Montalbano est Montalbano. Esatto. E intzandus ci funt custus. E cunnesciu in custas. Unu atru, unu atru mediterraneu, Manuel Vazquez Montalban, unu atru, bon'anima. E, e ddi praxint a custus duus, a Montalbano e a Carvalho, a papai e a coxinai. Eh si. A papai beni, custu fait duas colatzionis dogna dì. E sennò tres quarche borta. E bufat, si narat calis funt is binus ca est bufendi e candu andat a agatai s'amigu Vinicio, su chi bivit in sa barca, insomm. E ascutat musica. Eh si. E ascutat musica bella. Eh si. Custu puru est stetiu u' elementu chi a me, a mimi m'at pigau poita tui ponis is titulus de de de is discus ca issu ponit po ascutai, nci funt Tom Waits, ddoi funt i Velvet Underground e Nico, e insoma. Jeff Buckley, Jeff Buckley. Diversi, e cuntaminasiun fin, perchè anch'elli, insoma, l'est totu una bella famìgia po is musicisti, no?

si dda papat. E no, anche perché se issa dda mangia tutto quello che mangia lei, e no, issa dda fò certo. cinque de palestra al giorno. Eh. no, ne, no, claro, no. pra, praticamente depisi, depisi tra, no, no podis traballai, podesi esatto. depis sceti andai in palestra. E, e intzandus eus biu cumenti finzas a sa, sa bidda de Carluforti esti, esti presenti, esti unu protagonista de sì. sa storia, cun sa coxina, cun is tradizionis, cun sa lingua, poita ddoi funti finzas diàlogus in in tabarchinu ca no funt medas però serbint issus puru a caraterizai su cuntestu is personaggius is arrelatas ca nci funt intre is personaggius e custa dimensioni de sa lingua imoi ti dda ti dda fatzu custa pregunta poita ses fueddendi in tabarchinu e custa est una trasmissioni apitzus de is linguas de minoria in Sardigna puru intzandus cantu su su tabarchinu est ancora biu

Però aua an capiu tutti ch'u l'è na ricchessa, e giustamente fan de tuttu pe pe tenia. Certu, e a pustis s'isula s'est fintzas fatta a connosci fintzas no sceti in Sardinnia craramenti, ma puru in Italia, poita fiat bessida sa sa serie Cun Gianni Morandi. Cun Gianni Morandi, sì. L'Isola di Pietro. Eh, ca, ma lì non parlò molto. Che però parte. Ingunis naraus mm. fiat, poita parriat... cui su problema fiat ca sa, sa, sa, su cuntestu fiat cussu de, de Carloforti, però sa genti, sa storia fiat astesiada sì. de su logu. Là nd'est fiau, eh, allora, oviamente l'at fetu beni a l'economia locale, eh, non metu in dubbiu,

Ti riesci anchi a fo succede qualcosa o paese. No, beh, certu chi tui castias in manera attenta su chi succedidi, a istorias, a sa genti, a is familias, intzandus ti nd'arrendis, ti nd'acatas de istorias ca podint bessiri ca tui podis contai e de cumenti si, nareus, si intrelatzant intre issas, si atrochillanta po creai custa Totu custu, nareus, custa trama, custu intreciu de de stòrias. E torrendi a s'ìsula, poita Santu Pedru, s'ìsula de Santu Pedru est una ìsula de un'atra ìsula, ca est sa Sardìnnia, e intzandus m'est bèniu a conca unu fueddu ca emu lìgiu imperau de Gesualdo Bufalino. Gesualdo Bufalino iat imperau custu custu fueddu ca fiat isolitudine. Issu craramenti ddu imperat cun riferimentu a is sicilianos, poita issu fiat sicilianu, però custu fueddu dd'iat utilizau fintzas u' atru poeta, fiat unu poeta cubanu ca si tzerriat Guillermo Cabrera Infante E issu ddu imparada po espressai u condizioni de attacamentu e de isolamentu tipicu de is persona is personas chi bivint in d'una isula, intzandus sardus, carlofortinus, sicilianus, cubanus e totu. E intzandus custu de essi isolitudine est su de essi assous in d'una isula, est cumenti essi u isula intru de u isula.

In tu me cosu segundu miu l'an fluensu megiu a me scrittura. Eh si po custu deu ti apu preguntau poita 'olia cumprendi cumenti custu custa cundizioni de de isulanu, de isolitudine ti at influenzau cumenti scridori, cumenti as inghitzau tui a scriri, cumenti as incarrerau e cumenti as ti ndi ses acatau ca tui 'oliast scriri. Est una necessità, cioè. Est una necessidadi.

E beh certu però chi tui depis giai custa però depist essi depist essi giai nareus predispostu depist essi giai ddu depis tenei cumenti cosa ca poita sa sa sa necessidadi de scriri benit de de de de su fundu nareus de de de aintru de nosu est una cosa chi tui nascis cun custu custa necessidadi però si funt creadas a pustis is cundizionis po po dd'ammanniai. Esatu, mairi l'eventu in cuarche modu u a fa sciurtì. Ma certu, at craramenti t'at stimulau a iscriri. Immoi circhendi de arribbai a s'acabu, m'iat a praxiri a sighiri custa custa bella fueddada arrexonada cun tui, poita is temas funt diaderus medas, però m'iat a praxiri a sciri chi Sa storia de Alvise Terranova est giai, tenit giai unu unu sighit, ses pensendi giai a unu atru libburu acapiau a custa serie? Ci ses giai traballendi, ci ses giai pensendi? Allora, sun che ghe travagiu, perchè comunque nte stu rumanzu in quarche moddu ho sercau de fò una prumissa au lettù, ch'a l'è quella de de riturnò cun 'n'otra storia,

Poita sa s'acua est unu elementu centrali, puru custu in su poita si poita si portat fintzas a cambiai, cumenti narat Eraclito, candu intraus in sa in s'arriu non nci bessius mai, de lungu u stessu, certu, no no si no si banniaus mai duas bortas in sa propriu in sa propriu acua. Cumenti funt andadas is presentadas fintzas a custu momentu? No no est chi van ben, devu dì che gh'è 'n otimu

L'è pussibile ch'a l'ha generau nte ste persune tutti sti belli sentimenti, ste belle cose, sui megiu cuntentu de cum'a Bellu. l'è ch'a va, si si. Intzandus Infati sa sa presentada est in unu momentu, nareus, de s'atobiu cun su pubbricu, cun is lettoris, cun Si si si. e ca ti torrat a tui totus totu s'entusiasmu, su prexu de sa genti ca ddu ligit, ti faint preguntas. Esatu, in qualche modu po iscrivere e anche po resti tuì quellu che poi a ua ti accheggi quande ti fè ste presentasiun sun propriu cuntentu te digu a veité si si. Bellus intzandus norabonas poita immoi biu ca sa prossima esti cida chi 'enit su su trinta de treulas in Gonnesa e ndeus ci ndi funti atras in su mesi austu. Si ghe n'è diverse prugrammè ca po 'n atimu da.

si lassat a ligi beni cun praxeri e, e si nci portat aintru de sa storia ca 'oleis scoberri a pagu a pagu cumenti andant is cosas intzandus s'acapiais fintzas is personaggius ca nci funt, a Rivano, a Palmisano, a Vinicio e a Alvise Terranova, intzandus gratzias meda Antonio. Gratzias a ti Miriam, gratzias dau vea, gratzias de cö. E norabonas, in bocca al lupo. po Viva u lupu grassi. Viva viva il lupo. E immoi nosu sigheus poita si depu arregodai cali funt is eventus in programma chi si funt abetendi. A tui Antonio ti praxit su cinema? Scì. Ti praxit. Po pocu tempus però mi praxit. Però ti praxit. Intzandus oi, a is noi oras e mesu, oi ca est cenàbara su binticincu de trèulas, nc'est sa presentada de Nemos andando per mare, a propositu de Isolas, de Marco Antonio Pani, dd'as biu custu filmi? No. Eh, bellu meda, dd'as a fai. Meda beni. Eh, ddu depis biri poita est sa sa versioni, nareus, sadra de s'Odissea. Ah, bellu. Totu in sadru, totu fueddau e cantau in sadru e Marco Antonio Pani est su, su, su regista e ddu presentat cun, in sa manifatura, ah, innoi in Casteddu, okay. cun Enrico Pau. Intzandus mm, s'arregodu custu, chi est una de is proietzionis, unu de is filmis in programma, in su, mm, in su programma de Nottetempo 33, chi est sa rassegna de su cinema Odissea chi dogni annu bessit de su cinema e andat a sa manifattura in s'arburada Regina Margherita e dominiga dominiga bintiseti ci at de essi sa nareus s'anteprima de su filmi de Riccardo Milani cussu chi at fattu apitzus de de sa storia de Ovidio Marras ca si narat La così va la vita chi at bessiri in su mesi de de ladàmini, però, issu giai benidi a ddu presentai in Sardìnnia e at a fueddai cun issu Massimiliano Medda. Intzandus at a essi fintzas un'ocasioni po po ndi sciri de prus de prus de custu filmi. E a propòsitu de de Carloforti, deu s'arregodu ca custu ca in custas dìs nc'est su festival Creuza de Mà. E e propriu oi, Giardini di Note, a is tre a is undixi, Round Midnight, Cineconcerto Live cun Massimo Zamboni, ca at a fai unu cuncertu ca si tzerriat Arrivederci Berlinguer. Ti praxit Zamboni? Massimo Zamboni. Caspita. Intzandus, tocat, tocat, ecco, castia, chi podiaus, berus. Besogna no. in dogna logu iat essi iat tocai andai però in Sardigna ci funt tropus eventus in s'istadi medas si si e bisogna tocat a scioberai e tocat a biri cali podeus cali podeus pigai parti poita po nai oi puru chi seus innoi in Casteddu però in Villasimius po nai nc'est u' atru festival su festival della Marina di Villasimius e ddu scis chini ddoi esti Chini ddoi est? Javier Cercas, su scridori ispagnolu. Su scridori ispagnolu cun Giordano Meacci, intzandus faint unu atobiu inguni e Alessandro Borghi at a ligi, at a fai is ligiduras. Bellu. Intzandus, chi seis in Villasimius o acanta, depeis andai a ascutai Javier Cercas cun Giordano Meacci e Alessandro Borghi. po custu festival de la marina di Villasimius e in Carbonia chi s'agatat in sa zona de de Carbonia Bidd'e Crèsia ddoi est sa segunda editzioni de su festival letterario Carta Carbonia e ca est unu si fait in s'arena Mirastelle de Carbonia, tui ci ses stetiu?

sa su panorama literàriu de de sa Sardigna est promòviu de su Comunu de Carbònia e coordinau de s'assòtziu Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Arregodaus ca s'cida passada est bènnia Francesca Casula de Lìberos po fueddai de Lìquida, ca est su fèstival ca aparìciant, ca organizant in Codrongianus, in sa Basìlica de Saccargia, intzandus in custas dis fintzas a domìnigu at a essi possìbili andai a biri a biri su festival e acabau su festival Lìquida Giuliana Sgrena ch'esti una de is ospitis de de su festival Lìquida at a sighiri cun Entula atrus atobius po presentai su liburu cosa sua ch'esti me la sono andata a cercare diari di una reporter di guerra e intzandus est interessanti meda po Po ascutai Giuliana Sgrena presentai su libru podeus andai su bintotu de Treulas in Portudorra, su bintinnoi in Biddamanna Strisaili e su trinta de Treulas in Assèmini. Tui iast a essi in in Gonnesa. In Gonnesa. No, in Gonnesa. Trenta a Gonnesa, si. Eia, in Gonnesa. Quindi no po s'annu. No po no podis andai intzandus, pecau. Po su chi pertocat is concertus, sa musica, ca tui ti praxit. Eh, per forza. Eh, certu. A dolu mannu no benit Tom Waits a sonai, no? Eh, purtroppu sa biu difficile. Iat a essi bellu però. E però ddoi est unu, nd'una, candu est su trexi de austu at a benni Vinicio Capossela.

In sa zona de Aristanis, intzandus nci funt medas cuncertus in Aristanis, in Tarros, e custas dis propriu est fintzas partida sa mostra, sa mostra de fotografias ca si tzerriat Hope Around New York Graffiti, ca est a incuru de Fabiola Naldi, ca est una colletzioni personali de Pietro Molinas Balata ca est unu ca connoscit is graffiti e intzandus at essi possibili a biri custa custa mostra de fotografias de su dexiotu de Treulas, intzandus est giai giai inghitzada, fintzas a s'acabu de su mese 'e ladamini ottobre e at essi in su Foro Boario in Aristanis, però po su chi pertocat is concertus arribbaus fintzas a un'atru nomini de importu de sa musica italiana ca est Edoardo Bennato. Edoardo Bennato ca sonat in Casteddu propriu oi. Oi, custu merì in s'Arena Fiera a noi oras e mesu, intzandus nci dda fadeus forsis. Ia po emufò. A dda a dda andai. Lassaus su cinema de sa. Lasciamo tutto e andiamo. Andaus a ascurtai Edoardo Bennato. Chi chi boleus, sinunca sa de bintiseti editzionis de su festival Abbabula ca si fait in Sennori, custu est unu pagheddu tropu atesu, oi puru in Sennori nci funt JP ca est unu musicista portoghesu cun però ca tenit fintzas vibratzionis afro-brasilianas, cun sa parti de e custus sonus unu pagu e totu totu cuntaminau totu cuntaminau e intzandus teneus su cuncertu de JP e Neia Dendè chi est una DJ e performer de Bahia chi chi fait unu DJ set de samba, axé, spiritu cussu puru afrotropicale, custu puru est bellu meda però est in Sennori non ddoi non dd'arribaus, tropu dificili po nareus acabai custa carrellata custa rassigna de de cuncertus si arregordu ca ddoi est fintzas a Cristiano De Andrè cumenti eus arremonau su creusa de ma e a Fabrizio De Andrè imoi Cristiano De Andrè fait unu cuncertu De Andrè canta De Andrè e at a essi in in su festi in s'Alighera In su anfiteatro Ivan Graziani at a essi su trintunu de Treulas, si no nci dda feis e at a sighiri fintzas in Lanusei e intzandus. Bellu, insoma ce n'è ce n'è roba, eh. E ci nd'est meda de cosas de de biri. Fintzas a su Narcau Blues Festival. Intzandus custa custa parti de de de de candu depu spricai is eventus culturalis ca nci funt in Sardigna, est sempri, nareus, unu pagu stimolanti, spassiosa de de contai, però fintzas ti fait benni unu pagu de de arrennegu, de arrabiu, poita no podis sighiri totu. E certu. Intzandus su bisi ca ci funt. E a bortas scegliere est pròpriu difìssil. Eh, est scioberai totus totu is eventus ca ci funt e nci funt medas eventus. E a pustis nai, però custu mi ddu perdu poita no potzu andai po nai a Narcau Blues poita seu innoi, poita mancai depu andai a un'atra cosa. Però sa cosa bella de sa Sardigna. Chi ce n'è tanti, est bellu, est bellu. E intzandus, custu. No seus po imoi lamentosu, sighiamenti. No. No si podeus chesciai. Intzandus deu si torru gràtzias, torru gràtzias a Antonio Boggio. Gràtzias a ti. Po sa passièntzia, po po custa bella arrexonada chi eus fatu, fintzas apitzus de is eventus culturalis chi s'abetant a partiri de custa de custu meri. E s'arregordu ca si podeis iscriri a sa mail eventus rts novas

Poita in spagnolu iat essi arroba. Arroba. Arroba. Però innoi est tzitzicorru gmail punto com. Po si scriri, po si sinnalai totu is eventus ca ci funt, ca mancai no ddus apa agataus, però mi nescint e depeus, ddus depeus connosci, intzandus si torru gràtzias. Bonu meri a totus e a si torrai a biri e intendi cida chi 'enit cun u'atra puntada de RTS Novas. Adiosu e gràtzias.